Tàtari puru est colau a su centru-destra, a pustis de annos de guvernu de manca, chin s'eletzione a sìndicu de Nanni Campus, chi est istau parlamentare de Fortza Italia e peri sìndicu Semper in Tàtari in su Duamiza. Campus chi s'est presentau chin una lista cìvica at bintu a Mariano Brianda, candidau de su centrusinistra, in su ballotàgiu, chin su chimbanta-ses virgola duos pro chentu de sos votos, torrende a Palatu Ducale pro su sigundu mandau. In su primu turnu Mariano Brianda at picau prus votos, in su ballotàgiu però Campus at picau parte de sos votos de su centrudestra, mentres su centrusinistra chi fortzis pessàbat de aer zai bintu No est andau a botare. Munserrato puru est andada a su centrudestra, mancari cubau chin listas civicas. Tommaso Locci duncas torrat a sa ghia de su Comune chin su sessantasete e mesu pro chentu de sos votos, a su dopiu de sos chi at picadu sa candidada de su centrusinistra Valentina Picciau firma a su trintaduos virgola battor pro chentu. A oje duncas si podet narrer chi su centrudestra at bintu belle totu sas amministrativas de su duamiza e dechenobe sichende s'àndala de sas regionales, de sas europeas e de sas amministrativas. Unu pore de tropejas burocràticas chi fachent pèrder tempus e dinare adasiande sas òperas in perìculu de bìer pèrdios tres miliardos de euro. In Sardigna unu progetu istradale rechédet fintzas baranta parres chi pertocant su matessi tantu de entes, a sos cales s'annanghen cussos in s'interi de sos traballos, est su chi iscrivet in una lìtera imbiada a Matteo Salvini e a Luigi Di Maio s'assessore de sos traballos pùblicos Roberto Frongia pedinde su commissariamentu de deche de sos caminos sardos prus importantes. Intre aggiornamentos progetuales, trabucadas burocràticas, mudamentos normativos e interlocutziones, su tempus chi bi cheret pro fravicare unu tretu de caminu est de bìndich'annos. E no est cosa chi si podet bajulare in una Regione chi at unu tassu de mortalidade de sos prus artos de sa mèdia natzionale pro neche de sos incidentes graves meda, ammentat s'assessore Frongia. Oje in Sardigna semus pacande su discòdiu de chie non cumprendet su disacatu chi bidimus in sos caminos nostros. Sa lìtera de Frongia a Salvini e Di Maio arribat a pustis de cussa imbiada a su ministru de sas Infraestruturas Toninelli. Oramai su Guvernu non podet prus abarrare a sa muda, apo pediu de èssere nominau comissàriu, concruit Frongia, pro apretare cantu prima sos traballos chin s'obietivu de garantire sa sicuresa in una Regione jacarada dae incidentes graves e àteras peleas puru. Dae oje sas aziendas chin d'unu faturau de prus de battoschenta miza euro ana s'obbricu de fàchere s'iscontrinu eletrònicu. Pro ses meses, fintzas a su trintunu de Nadale, no ana a picare santziones si no ana a trasmìtere sos datos de sos balanzos de cada die intro su mese imbeniente a cussu de s'operatzione efetiva, abarrande firma s'iscadèntzia pro pacare s'imposta supra su valore annantu de prima die de jannàriu de su duamiza e binti, s'òbricu però at a pertocare totu sas aziendas. In sa chistione intervenit sa Confartigianau Impresas Sardigna, sutalineande chi sas aziendas an a colare dae sa cassa fìsica chi bidimus como a unu servìtziu cumpletu e certificau chi at a memorizare e a imbiare sos corrispetivos chin sa garantzia de una connessione sicura a s'Agenzia de sas Intradas. Sun unu milione e chentu chimbantasette miza sas impresas e sos traballadores autònomos chi fachen sos iscontrinos, a sos cales s'annanghen chimbichentosetantachimbe miza suzetos chi òperan petzi chin ricevuta. pro unu milione e setichentos e trintaduas impresas e autònomos chin iscontrinos e ricevutas e de custos pacu prus de duchentos chimbanta an unu volume de afares de prus de battoschenta miza euro. Cunsiderande cada setore, binchen sos setores de su cumèrciu a s'ingrossu e a minuju, de sas autofitzinas, sichios dae sas atividades professionales, iscientìficas e tècnicas, dae su setore edile.

Ana pediu prus de unu milione de euro de dinare pubblicu pro progettare e fachere unu naviu annoadore, ecocumpatibile, a impattu ambientale bassu, capassu de trabicare sas areas marinas amparadas de sa Costa Ismeralda chentza facher dannu a s'ambiente. Dinare pubblicu nazionale e europeu chi, sicundu s'indagine de sa Guardia de Finanzia de su Cumandu Provinciale de Firenze, chi at mandau a dae innantis sas indàgines, paris chin sos militares de su grupu de Terranova an impreau pro àteras cosas. Sunt duas sas pessones indagadas, un'òmine de chimbant'annos italianu residente in Malta, amministradore de sas aziendas interessadas, e un'àteru de barantachimb'annos residente in Terranova, rapresentante legale de sa sotziedade nàutica. Sa Procura de sa Repùblica de Firenze at dispostu su secuestru de una villa e de unu terrinu pro unu valore de duos milliones e mesu de euro. Sos duos òmines sunt acusaos de bancaruta fraudolenta e infidelidade patrimoniale. Su progetu pro su cale ant pediu su finantziamentu, in s'àmbitu de su Programma Operativu Regionale e Ocupatzione de su Fundu Europeu de Isvilupu Regionale duamizaesete-duamizaetrechi, previdiat de fàghere in unu cantieri in Terranoba unu nabiu chin sistemas propulsivos annoadores. Sas indàgines de sos finantzieris an acertadu chi su finantziamentu est istadu impreadu in àteras aziendas de propiedade de s'òmine de chimbant'annos, mentres su nabiu est istadu fatu chin caraterìsticas diferentes dae sas inditadas in su progetu. Su Comitau Trenitalia Nugoresu presèdiu dae s'abocau Claudio Solinas at fatu un'àteru interventu subra sas conditziones de sa lìnia ferroviària Nùgoro-Macumele, ammentande chi in su duamiza e otto sunt istados finantziados traballos pro otantunu vìrgula nobe miliones de euro. De custos sa midade los ant gastados intro su bintotto de làmpadas de su duamizadechesete in pagu prus de dec'annos. B'at abarrau baranta miliones e mesu de euro de gastare pro operas de sinzalamento, automatzione, gai sichinde. Totu traballos chi cando che los ana concruire ana garantire prus velotzidade e prus seguresa, a su mancu gai, aiat nau s'assessore regionale de sos trasportos de tando, Massimo Deiana, in s'interi de una sètia consigliare fatta in Lampadas de su duamizadechesete faeddande de sa petitzione populare presentada dae su Comitau Trenitalia Nugoresu chi aiat colliu dechemiza firmas. Che sun colados duos annos e sa velotzidade est semper sa matessi, su tempus de percurrèntzia est semper de un'ora e decheoto minutos, mentres sa sicuresa la garantin semper sos bàrdias barrieras che a su milleotichentos otantanove, s'annu chi an inauguradu sa lìnia, denùntziat su Comitadu, chi pedit si su finantziamentu abarradu chi diat dèpere èssere de barranta miliones e mesu a oje l'an gastadu e si l'an gastadu pro ite. Su Comitau Trenitalia Nugoresu ammentat puru chi sa domìnica e sas dies de festa sa lìnia est tancada e in totu sunu sessanta dies a s'annu. Custu in una tzitade, capulogu de provìncia dae su millenovichentos e bintisete, chi a oje est s'ùnicu chi no at sas ferrovias de s'Istadu. Mussennor Antonello Mura, piscamu de Lanusè, dae oje est su piscamu de sa diocesi de Nugoro, nominau dae Papa Francesco. Sa noba l'at dada a mesudie in Santa Maria Mussennor Mosè Marcia, piscamu in càrriga chi at dau sas dimissiones s'ùndichi de Santu Gabine de s'annu passau imbiande una lìtera a su Papa, ube li nabat de aer fatu sos setanta chimb'annos, su tantu màssimu prevìdiu dae su diritu canònicu pro abarrare pìscamu. Papa Francesco l'at rispostu de abarrare galu una paja 'e meses isetande sa nòmina de su pìscamu nou. Sa bulla papale chin sa nòmina de Mussennor Mura a pìscamu de Nùgoro est arribbada su bintinoe de làmpadas, pròpriu a Mussennor Marcia, chi l'at dadu a ischire custu manzanu, a sa presèntzia de sos membros de su presbitèriu de sa Sea de Santa Maria, a sos prides de sa diòcesi e a sas autoridades civiles e militares. Mussennor Marcia at letu sa lìtera de su Papa e sa lìtera de su pìscamu nou a sa diòcesi nova. Mussennor Mura est naschiu in Bortigali in su millenovichentos chimbantaduos. Est pìscamu de Lanusè dae su trintunu de jannàriu de su duamizabatordighi e como at a picare servìtziu in Nùgoro dae su bìndighi de capidanne. De dae oje imbetzes Mussennor Marcia at a èssere amministradore de sa diòcesi nugoresa, ma at a abarrare semper ligadu a sa diòcesi. Papa Benedetto su 'e sèichi l'aiat nominadu pìscamu su bintunu de aprile de su duamiza e ùndichi e fit intrau a su postu de Mussennor Pietro Meloni, fit intrau in Santa Maria su dechenove de lampadas de su matess'annu. Azommai sunu mortos fulminados dae sa currente de unu palu de sa lughe chin sos cavos iscuzicados pro cajones chi sun averguande un'omine de trintatres annos e su fizu de trèichi de Torpè Como sunu ricoverados in s'ispidale de Nùgoro pro controllos ma non sunu in perìculu de vida. Su fatu est capitadu custu manzanu in Torpè in unu caminu chentza asfaltadu a pagu tretu dae su coro de sa bidda. Galu non s'ischit chin securàntzia comente est capitadu ma a cantu paret babbu e fizu ant atambadu chentza lu chèrrere su cavu picande sa currente. In pessu dau s'allarmi a su locu sunu suprios su chent'e decheotu chi che los at picados a s'ispidale, sos pompieris de su distacamentu de Siniscola e sos operajos de sa sotziedade chi gestit sa currente pùblica in Torpè chi an postu in securesa su palu e compudadu chi non b'esseret perìculu aterube puru. Sos carabineris de s'istatzione de sa bidda e de sa cumpagnia de Siniscola an aviadu sas indàgines pro atzertare sas responsabilidades e cumprendere pro ite sos cavos fin iscuzicados e an dadu sa currente. Massimo Mallus, chimbantaduos annos de Cuartu, at cunfessadu de aer mortu a istocadas a sa sorre Susanna, chimbantachimbe annos chenàpura a sero, binti corfos unu mortale a su coro. At cunfessau in s'interi de s'udièntzia de cunvàlida fata in su càrcere de Uta in dae innantis de su gip de su tribunale de Casteddu Lucia Perra. A sa sorre l'at morta in s'interi de una briga pro chistiones de eredidade in dae innantis de sa mama martùria chi viviat chin sa fiza. Su frade imbetzes istabat in una domo a pacu tretu, semper in Cuartu.

Ca s'omine at zirau pro oras meda sena sentidu e no at ischiu narrere a ube est andau a pustis de aere mortu a sa sorre. In s'ambitu de sos controllos pro aberguare s'impreu curretu de su dinare publicu, Sos finantzeris de sa tenèntzia de Bosa Marina e de su Cumandu Provintziale de Nùgoro ant fatu unas cantas verìficas bocande a pizu un'azienda chi at picau a manera illìtzita binti miza euro pro incentivos a sas impresas. Sas indàgines de sos militares de Bosa Marina ant permìtiu de iscopèrrere comente fachiat un'imprendidore cadduresu àere contributos a fundu pèrdiu de unu Comune de sa Planàrgia pro favorèssere sa tràmuda de impresas dae biddas chin prus de chimbemiza abitantes a biddas prus minores. S'imprendidore, a pustis de sa tràmuda de sa sede de s'azienda e a pustis de àere picau sos incentivos però non rispetabat s'òbrigu de mantènnere s'azienda mìnimu chimb'annos, si che fughiat chentza àere mancu apertu s'atividade in su Comune interessau. Sos finantzieris an cassau sa trampa esaminande sa documentatzione e andande a compudare in su territòriu. Como a s'imprendidore l'an denuntziau a sa Procura Regionale de sa Corte de sos Contos de Casteddu pro sos provedimentos de leze. Sos finantzieris de su grupu de Terranoba, in s'interi de un'operatzione antidroga, an arrestau a unu nigerianu de bintotto annos, residente in s'Alighera dae tres annos in su portu de Terranoba, chin s'acusa de essere unu curreu de sa droga. Cando l'an fattu sos controllos sanitarios difatis l'an acatau in sas istintinas batordichi ovulos chin chentuchimbanta grammos de eroina, unu tantu chi una borta bèndiu podiat frutare prus de chentu miza euro. S'òmine chi at precedentes puru sempes pro droga, cando est isbarcau dae sa nave, at chircau de evitare sos controllos de sos finantzieris, ma sos canes antidroga an sinzalau sa presèntzia pròpiu de droga e tando sos finantzieris l'an firmau e che l'an jutu a s'ispidale ube l'an fatu sos controllos acatandeli sos òvulos. Nùgoro fit chentza abba, dolu mannu de tzitadinos e impresas, sa neche de unu guastu a sa cunduta de Janna 'e Ferru chi dae sa diga de Olai fachet arribare s'abba a sos serbatòios nugoresos. Abbanoa at dau a ischire chi sos sistemas de controllu eris notte an sinzalau unu problema a sa cunduta, sos tècnicos an deretu fatu sos controllos pro chircare su guastu sejau in localidade Loret'Attesu. in cue an acatau una cannidura de tres metros de longària in unu tretu de cunduta in atàrriu de su diàmetru de chimbanta tzentimetros. Sos mezos e sos tècnicos an cumintzau deretu s'interventu pro l'acontzare e pro lu poder fàchere an dèpiu tancare s'abba e evitare chi sos serbatoios tzitadinos si ch'esserent isbodiaos de su totu. Abbanoa at aprontau un'autobotte in Prata Vèneto, sos pompieres de su Cumandu Provintziale de Nùgoro ant rifurniu sos serbatòius de Munitzìpiu pro poder garantire a sos ufìssios pùblicos de abarrare apertos, abarrat però su problema de sa cunduta de Janna 'e Ferru chi cada borta chi si secat cajonat problemas mannos a sa tzitade. Sa capia de sos serbatòios, mescamente in istiu, difatis podet garantire petzi una paja 'e oras de autonomia. Su sistema cheret agiornau. cunsiderande como sos cussumos de tzitadinos e impresas chi sun diversos dae cussos de trint'annos fachet. Un'àteru focu in Nùgoro in s'istatale chentu bintinove chi andat a Macumele, in localidade Su Berrinau, a pustis de cussos istutaos in sas dies coladas. Custa borta puru su focu est mòghiu dae sa cuneta e at brusiau unu bellu tretu de padente. In pessu dau s'allarmi, a mesudie sun arribbaos sos pompieres de su Cumandu Provintziale de Nùgoro e sos òmines de su Corpus Forestale Regionale e de Agentzia Forestas. Mancu male sun resessios a ch'istutare in presse su focu prima chi esseret fatu dannu mannu, ca s'erba est sicca e arta e su calore est afocosu e an peri bonificau su tretu. De sos problemas idricos patios dae sas biddas chi s'acatan in sa badde de su Cedrinu, Uliana, Durgali, Pasada, Torpè e Brunella, nd'an faveddau eris in sa Commissione Traballos Publicos de su Cussizu Regionale, presedia dae su cussizeri Giuseppe Talanas. S'organismu consiliare, a secus de sa proposta de su cussizeri regionale de su PD Roberto Deriu, at pediu a s'assessore a sos Traballos Publicos Roberto Frongia de costituire un'unidade de crisi chi coordinet totu sos entes e sos ufìssios regionales interessaos pro valutare sos progetos disponìbiles e, si diat èssere netzessàriu, isorvere su problema anticu de s'aprovigionamentu ìdricu. In una nota, su cussizeri Deriu sutalìniat chi Abbanoa at dau a ischire chi b'est su dinare pro parare fronte a sas emergèntzias e pro fàcher traballos istruturales. S'assessore Frongia at iscritu Deriu at garantiu chi s'atividade diat cumintzare dae cras manzanu. Sos cussitzeris regionales nugoresos de maggioràntzia, su presidente de sa Commissione Talanas, Franco Mula e Pierluigi Saiu, e sos de minoràntzia Elena Fancello e Roberto Deriu sunu totu cuncordes. Sos cummerciantes de su setore moda nugoresu sun ammaniende sos ribassos de istiu chi an a comintzare su ses de trìbulas pro acabbare su trinta de agustu. Ma commerciantes e operadores non sun de mutria bona, a su mancu sicundu sa chirca fatta dae sa Confcommercio Sardigna supra su gastu mèdiu de sos sardos. Cada famìllia, a su mancu de tres pessones, at a gastare una mèdia de chentu chimbantanove euros, chin d'una minimada de belle su deche pro chentu rispetu a su duas miza e deche oto. Sos sardos duncas an a ispèndere prus pagu de sos italianos, chi imbetzes an a gastare duchentos e bintibator euros, tres euros in mancu rispetu a s'annu passadu. Custu cheret nàrrere chi in Sardigna sa crisi si faghet intèndere e minimat sos cussumos firmos oramai de su duas miza e oto. In totu, pro sos ribassos, s'an a ispèndere barantases milliones e mesu de euro. Sa crisi e sa timoria custringhen sa zente a risparmiare de prus e a gastare prus pagu. Custos datos non nos ispantan, ma s'ispera est chi a su mancu in sos ribassos s'andet a comporare, at nau Alberto Bertolotti de Confcommercio Sardigna. Tzertu no azudan sas promotziones totu s'annu e sa mancàntzia de controllos e règulas contra a s'abusivismu, Est craru chi bi cheret una revisione de sa normativa supra sas bèndidas promotzionales e incentivos pro su setore. Sos istrumentos chi bi sun como non bastan e lu semus pedinde dae medas annos, at concruiu Bertolotti. Sa Sigunda Commissione Consiliare Traballu, Cultura e Formatzione Professionale at intesu in auditzione a sos rapresentantes de su Sòtziu de sos Editores Sardos Simonetta Castia e Paolo Sorba pro intèndere sos cussideros issoro subra sa partetzipatzione de sa Regione e de sos Editores Sardos a sa 'e trintaduas editzione de su Salone Internatzionale de su Libru fata in maju in Torino. Sos rapresentantes de su sòtziu, si leghet in una nota, ant cuntestadu s'issèperu de s'amministratzione regionale passada de afidare chin d'unu bandu pùblicu chin su critèriu de su ribassu mìnimu s'organizatzione de su tretu dedicadu a sa Regione in su Lingotto. Castia e Sorba ant pedidu a sa Commissione de aberguare si si podet rinnovare sa collaboratzione intre Regione e AES. Sa Sigunda Commissione a pustis at intesu a Giovanni Ledda e Roberta Schiaffino, rapresentantes de sos dòichi traballadores Enas chi sun isetande s'istabilizatzione, ammentande·li chi los pacan a pustis de presentare sa fatura. Semus partias iva frassas, ana nau Ledda e Schiaffino, sas prestatziones nostras sun fatas in unu regime che paret a cussu de su traballu subordinau. Sa riforma de sos Entes Laore e Agris chi fachent assistèntzia tècnica, de chirca e isperimentatzione in sos setores agrìculos e de s'allevamentu at a àere efetos supra unu cumpartu chi pertocat barantamiza traballadores e trintabattomiza aziendas. Pro cussu sa Flai CGIL pedit unu cunfrontu chin s'assessora regionale de s'Agricultura Gabriella Murgia. Amus ischiu de s'idea de intervènnere in sos entes agrìculos in s'interi de su primu addòbiu de sa mesa birde, a sa cale picana parte sos assòtzios datoriales de setore, at nau sa segretària regionale FLAI Rita Poddesu, sutalineande chi est un'interventu chi diat pòdere àere cunsichèntzias de importu mannu pro unu cumpartu istratègicu, ue traballat su sete pro chentu de totu sos ocupados in Sardigna, una realtade econòmica chi podet crèschere galu meda e chi si podet crompire chin interventos e atziones coordinadas e cumpartias, e pro cussu, secundu sa FLAI CGIL, si depet discùtere de sa riforma e cunsiderare totu sos efetos suos. Unu sero dedicau a sos femminicìdios, chi oramai in Itàlia sunt un'emergèntzia sotziale, chin prus de chentu fèminas mortas a s'annu dae babbos, maridos, amoraos, amantes e familiares. Unu tema cantu mai atuale, gai comente nos ammentan cada die sas crònacas. Pro gherrare contra custu disacatu depent traballare totu sas istitutziones e sa sotziedade tzivile a manu 'e pare e fàchere a manera chi s'opinione pùblica cumprendat chi a ochìdere no est a cherrer bene. Eris su sòtziu Si vivi una volta sola, presèdiu dae Sara Gungui, at ammaniau su dibàtidu e s'ispetàculu Contra il femminicidio, conoscere la realtà per combattere ogni violenza. S'apuntamentu fit in sa galleria de su centru cummerciale Le Torri de carrera Don Giovanni Bosco, in Nùgoro, Su programma previdiat unu dibàtidu pro faveddare de su feminicìdiu e sa violèntzia maschile contra sas fèminas chin sos rapresentantes de sas fortzas de s'òrdine, de su sindacau e a lu rapresentare bi fit Marilena Pintore, responsàbile regionale de sos centros de ascurtu e mobbing e stalking Uil Sardigna, chin psicòlogos, psicoterapeutas e abbocaos. Unu dibàtidu a prus boches e chin interventos chi ant pertocadu pianos diferentes, educativu, sociale e legislativu. Est istada una gherra mera e sinchera pro ch'ispèrder un'inimicu invisìbile e malincreniu, chi cada annu in Sardigna cajonabat unu pore de mortos e medas tretos non fachiat a bi colare. Semus faveddande de sa campagna contra a sa malària in Sardigna fata dae sos americanos dae su mille novichentos barantachimbe a su mille novichentos chimbanta chin s'impreu de trintaduas miza òmines, unu pore de mezos, aèreos e elicòteros, chi aian ispartinadu su DDT pro ch'ispèrder sa tìtula anòfele e bonificare sa Sardigna, faina chi aiat mudadu sa geografia sua e sos cumportamentos sociales, liberande sas costeras e sas paules dae unu inimicu mortale. In s'ìnteri de custa campagna b'at àpiu unu tistimonzu de primore, unu fotògrafu viennesu, Wolf Suschitzky, chi dae su mille e novichentos e barantotto a su mille e novichentos chimbanta At trabicau sa Sardigna sichinde s'esèrcitu de sos omines de s'Ente Regionale pro sa Gherra a sa Tìtula in Sardigna, finantziau dae su UNRRA, su ECA, sa Fundatzione Rockefeller e su Guvernu Italianu. Pro contare custa aventura est istada maniada sa mustra Wolf Suschitzky and the Sardinian Project, chi s'at a inagurare cras a sas sete de sero in s'ex Artiglieria, in Nùgoro, e sunu belle duchentas màzines, gigantografias e iscatos originales chi contan pròpiu cussos annos, a la promòvere s'Istitutu Superiore Regionale Etnogràficu. Sa mustra l'ant presentada custu manzanu in s'ìntiri de una cunferèntzia pro s'imprenta, Giuseppe Pirisi, presidente de s'ISRE, Manuel Delogu, diretore de s'Istituto, su dirigente Marcello Mele e Paolo Piquereddu, chi est istadu diretore scientìficu de s'ISRE e curadore de sa mustra. Ch'est acabbadu chin sa bìnchita de sa formatzione Seven Football contra a su Bar Cafeteria Su Pinu pro ses a bàtoro, su torneu de fùbalu a chimbe, promòviu in Nùgoro dae su sòtziu A Tutta Birra, Paris chin sa sotziedade Puri e Forti e jocau in s'impiantu isportivu de Sa Solidae. Su torneu fit pro calciadores de prus de trint'annos e sas iscuadras fini nobe. In semifinale sa Seven Football at bintu a sos rigores chin sa formatzione falegnameria Paolo Meloni ca in sos tempos regulamentares an aparegiau tres a tres e sos rigores an dau sa bìnchita fintzas a sa sicunda finalista, su bar Cafeteria Su Pinu, chi at bintu chin A Tuta Birra a pustis de sos tempos regulamentares acabados battoro a battoro. Sa finale si l'ana jocada sa Seven Football chi at bintu chin su punteggiu de ses a battoro e su bar Cafeteria Su Pinu. Sa finale pro su terzu postu imbetzes l'at binta sa falegnameria Paolo Meloni contra a A Tuta Birra. Su premiu pro su menzus portieri l'ana dadu a Alessandro Cossu de A Tuta Birra, Cussu pro su menzus giocadore a Daniele Gusai de falegnameria Paolo Meloni, mentres su menzus cannonieri est istadu Marco Ferrando de A Tutta Birra. Su grupu consiliare de su Partidu Sardu de Atzione intervenit in sa situatzione ìdrica de Nùgoro, chi in custas dies est peleande chin sa mancàntzia de abba ca s'est secadu unu tretu de sa cunduta de Janna e Ferru chi rifornit sos serbatòios tzitadinos e, s'abba, at a mancare fintzas a su deche de trìbulas dae sas deche de sero. Su grupu de su PSd'Az pedit a sa dirigèntzia de Abbanoa de pònnere sos tubos nobos in sa cunduta de Janna e Ferru o de si dimìtere. Pro su 'e tres annos in fila a pare, semper in trìbulas, sa cunduta printzipale de aprovigionamentu de Nùgoro, chi colat in sartu de Mamujada, si secat E arribat sa mancàntzia de abba e sas promissas de Abbanoa, iscrivene sos cussizeris Claudia Camarda, Viviana Brau e Graziano Siotto. Cada annu sos nogoresos leghene semper sas matessis paràgulas de sos dirigentes de Abbanoa, chi promittin s'aviu de sos traballos pro cambiare sos tubos e mentovan sos prus de tres milliones de euros prontos a los gastare, chentza però biere perunu mezoru. Su grupu consiliare de su Partiu Sardu sichit sa nota denunziande sa manera de fàchere de Abbanoa e su mudore de su sìndicu Soddu pedit a s'azienda de aviare deretu sos traballos o si nono sas dimissiones de sa dirigèntzia cussiderada responsàbile de sos cantieris mancados e de totu sas peleas pro sos abitantes de unu comune capuluogu de provìncia. Su grupu concruit sa nota est pessande de pedire s'interventu diretu de su presidente Solinas,